komi sogoba bi yan yan n'an bɛna don baro kɔnɔ ni dakurun ɲɛ fɔlɔ min b'a fɛ ka lase an lamɛnbaaw ma sogoba aw ni su kosɛbɛ kosɛbɛ
ni mɔgɔkɔrɔbaw minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ minnu ka surun an na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka foli ye nin y'an donkan ye bulon kɔnɔ karamɔgɔ i bisimila ɔ ɲɛna
Ɛ sogoba an bɛ an ta ye baro ye kosɛbɛ an kun y'a bila yɔrɔ minnu na an bɛn'a ta o yɔrɔw la tiɲɛ ɔ y'a dɔn
kabi an bɛ baro kɛ la a ka ca an ka baro caman bɛnna san yɛlɛmɛ waatiw ma kosɛbɛ bon ka baro kɛ dolo yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ an ma an famana o ma tiɲɛ baro caman bɛ ɲɛsin mɔgɔw ka taabolo san kɔnɔ tiɲɛ kunnafoniya minnu bɛ yen ka ɲɛsin mɔgɔw ma san kɔnɔ kosɛbɛ an ka baro caman ɲɛsinna o de ma kɔsa in na ɔ bi su in na mm. an kɔni bɛna an wasa don dolo nasiraw la sabu baro kun ye faamuya ka sɔrɔ bɔn an bɛ waati dɔw kɔnɔ waati bɛ fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ mm-hmm. bɔn an delilen don an bɛ to ka kunnafoni di waati nɔfɛ ka taa mɛ sisan an famana o ma nka bi su in na an bɛna lajɛ ka dɔɔnin fɔ o siraw fɛ o ye sira jumɛn ye an bɛ don min kɔnɔ i komi bi an bɛ waati dɔ de kɔnɔ an bɛ san dɔ de kɔnɔ bɔn o ni sababuya jumɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ sabu san kibaruya bɛ yen anw b'o ta dakuruɲɛba kelen na k'a fɔ mɛ san kɔnɔ waatiw bɛ falen falen de ye tilew tɛ kelen ye ayi bɔn waatiw fana tɛ kelen ye san kɔnɔ o la san don o don i b'a sɔrɔ i bɛ waati dɔ de kɔnɔ sabu n'i y'a mɛn dolo waati de ko don n b'a fɛ an lamɛnbagaw ka hakili to o yɔrɔ la sabu n y'o de fɔ bɔn n'i ko waati dolo ye waati ye sabula dolo de bɛ na ni waati ye n'i y'a mɛn samiyɛ sela dolo de b'a kɛ n'i y'a mɛn dugu jɛla dolo de b'a kɛ n'i y'a mɛn su kola dolo de b'a kɛ n'i y'a mɛn funteni bɛ bi wa fiɲɛ wulila bi bɔn dolo dɔ de nɔrɔ bɛ nin bɛɛ kɛ o la dolo jate waati jate de don dolo dɔnni waati dɔnni don waati ni sababuya jumɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ bɔn n'an ko waati ntɛnɛn don ko tɛ tarata don ko tɛ bɔn tilema ko don samiyɛ ko don fonɛnɛ ko don sabula mun na bɔn sogoba n'i ye jateminɛ kɛ ɛɛ ntɛnɛn Ee o ni dolo nasira kelen tɛ ayi a bɔra dolo kɔnɔ mɛ a jɔyɔrɔ ka dɔgɔ k'a fɔ ko a ka waati kunnafoni di sabula mun na e yɛrɛ b'a ye ni dugu jɛra don dɔ i b'i yɛrɛ ɲininka o bi tile ye don jumɛn ye di dɔ de b'a fɔ i ɲɛna ko bi ye ntɛnɛn ye ou bien bi ye sibiri ye n'o tɛ i b'a sɔrɔ i tununna pewu pewu mɛ eseke mɔgɔ bɛ tunun waati jate kɔnɔ Eseke i bɛ mɔgɔ ɲininka an bɛ don min na i ko bi ko eseke an bɛ funteni de la eseke ɲininkali bɛ k'o la ɲininkali t'o la i yɛrɛ b'a dɔn an bɛ waati min kɔnɔ sabu i b'o danfara ye i ɲɛ na i b'o y'i ɲɛ na cogo min na danfara min bɛ somiyɛ ni kawula ni fonɛnɛ ni funteni cɛ nin naani de ye san dafalen ye nin naani de ye waati dafalen ye ni an bɔra somiyɛ dɔ la an bɛ segin ka na dɔ wɛrɛ la o naani kɔnɔna na tile kɛmɛ saba ani tile bi wɔɔrɔ de bɛ yen nin naani kelen kelen bɛɛ bɛ tile bi kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ta bɔn nin de bɛ siraw jira i n'a fɔ fonɛnɛ kalo fɔlɔ a tile fɔlɔ a tile filanan a tile sabanan a ma siri a bɛnna ntɛnɛn ma a ma siri a bɛnna tarata ma o la bi ko bi bɛnna i n'a fɔ waati jate la dimasi ka dugu jɛ ntɛnɛn na dimasi min bɛnna février tile fila ma sini ntɛnɛn kan ka kɛ février tile saba ye bon waati jate kɔnɔ an b'a fɔ bi ye tile jumɛn de ye bɔn an bɛ ntɛnɛn su de la mɛ n'i ye jateminɛ kɛ waati kɔnɔ bɔn bi tile ka kan ka bɛn n'o ye ntɛnɛn ye fonɛnɛ kalo filalan tile tan ani sabanan ma waati jate kɔnɔ o kɔrɔ ye ko ɲinɛn fonɛnɛ daminɛlen fonɛnɛ dolo yɛlɛlen sanfɛ a tile bi naani ani saba de bɛnna bi ma tile bi kɔnɔntɔn de don o la a tɔ tola tile bi naani ani tile wolonwula o de bi an ni fonɛnɛ banni cɛ dɛ o kɔrɔ tɛ ko funteni tɛna kɛ dɛ waati dɔ bɛ na fonɛnɛ nɛnɛ ni funteni bɛ ɲagami ɲɔgɔn na mɔgɔ b'a miiri ko nɛnɛ banna ka sɔrɔ a ma ban ayi parce que waati bɛ yɛlɛmɛ dɔɔni dɔɔni nɛnɛ bɛ taa funteni bɛ na Bon bi tile ɲinɛn ta nana bɛn ntɛnɛn dɔ ma san dɔ ta bɛ se ka taa bɛn sibiri ma a bɛ se ka taa bɛn araba ma mɛ n'i ko bi tile a bɛ don dɔ de waati dɔ de kɔnɔ a bɛ kalo dɔ de kɔnɔ a bɛ san dɔ de kɔnɔ i faamuya parce que ɲinɛn san n'a ka kibaruya don bɔn an bɛ waati min kɔnɔ n'o ye fonɛnɛ kalo filalan ye o fana n'a ka kibaruya de don o la bi su in na an bɛna baro dɔɔni kɛ fonɛnɛ kalo filalan kan kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamu ko waati de bɛ se ka adamaden sɔn jira o karimasina i dusu ka bon karimasina i ja ka farin karimasina i kolo ka gɛlɛn i da ka ca bange waati de b'o lase adamaden ma o bɛ kɛ I ye faamuya kosɛbɛ i n'a fɔ n'i ko k'i b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko burama tɔgɔw dusu ka bon i ma tiɲɛ fɔ ayi n'i ko i b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko awa tɔgɔw ka farin i ma tiɲɛ fɔ abada bɛnsenmaw bɛ yen sabula u ye anw ka tɔgɔ dalenw de ye i n'a fɔ sibiri ni ntɛnɛn ye anw ka tɔgɔ dalen ye cogo min na ala ma sibiri di anw ma ala ma awa di anw ma anw de ye tɔgɔ da o cogo la a m'a fɔ mɔgɔ si ye i tɔgɔ kɛ nin ayi anw de ye tɔgɔw kɛ ka danfara don an ni ɲɔgɔn cɛ ka tɔgɔw kɛ ka danfara don donw ni ɲɔgɔn cɛ I ye faamuya kɛ sisan n'i ye mɔgɔ fila ye bɔn danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ in tɛ wa n'o tɛ kunkolo fila ɲɛkili fila bɛɛ cogoya ye kelen tile fana bɛ ten don bɛɛ tɛmɛcogo ye kelen dɔ ka kalan dɔ man kalan mɛ i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ tamasiɲɛ jumɛn de b'a jira ko bi ye ntɛnɛn ye o tɛ yen tamasiɲɛ jumɛn de b'a jira ko nin tigi tɔgɔ ye burama o tamasiɲɛ tɛ yen dɔ de b'a f'i ye bɔn hali don ni don jate tilali la i tɛ se ka foyi lajɛ k'a fɔ bi bɛnna alamisa ma fɔ mɔgɔ de k'a fɔ i ye i bɛ kalandiriye filɛ o la i b'a dɔn k'a fɔ a sinsinnen tɛ foyi kan mɛ n'i ko mɔgɔ ma ko an bɛ fonɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la e ɲɛ t'a sababuya la fɛn min b'a jira i la k'i bɛ fonɛnɛ kɔnɔ e ɲɛ b'a la san waati dɔ bɛ i bɛ guloki fila de don san waati dɔ bɛ i bɛna guloki kelen b'i degun bɔn i y'a dɔn kɔni mɔgɔ nɔ t'o ye sababu dɔw de b'o kɛ bɔn o de ye dolow ye bɔn anw ka ɲɛnamaya an ka diɲɛso hɛrɛ a n'an ka ko bɛɛ lajɛlen dulolen don o dolow de la bɔn o ɲinini kabi ala ye diɲɛ da fɔ bi dɔnnibaw bɛ tiɲɛ ɲini na o siraw de fɛ wa anw yɛrɛ ka faamu kɔnɔ dɔnni nasira fɛ ka adamaden lafaamuya i bɔkolo kan i ka taabolo kan bɔn ni nin sira in tɛ bɔn a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ ye ko i tɔgɔ ye burama i ka ko bɛ tan tɔn walima i bangena ntɛnɛn i ka ko bɛ tan lalala ntɛnɛn bɛ fonɛnɛ kɔnɔ ntɛnɛn bɛ funteni kɔnɔ ntɛnɛn bɛ kawula kɔnɔ ntɛnɛn bɛ sɔmiyɛ kɔnɔ o tuma na ntɛnɛn bɛ waati bɛɛ kɔnɔ o tuma waati bɛɛ fɛn bɛɛ ntɛnɛn den i bɛn'a sɔrɔ sɔn bɛɛ b'a la dɔw bɛnna fonɛnɛ ma u bɛ fonɛnɛ sɔn ta dɔw bɛnna funteni ma u bɛ funteni sɔn ta donc ntɛnɛn tɛ foyi jira o la ko nin waati in na an bɛ fonɛnɛ kalo filanan a tile tan ni saba de kɔnɔ parce que n y'a jira k'a fɔ waati ye naani ye waati kelen kelen bɛɛ bɛ bɛn tile bi kɔnɔntɔn ma o tile bi kɔnɔntɔn bi kɔmi kalo saba jate quoi tile bi saba sigiyɔrɔma saba donc a bɛ jate n'a ye tile bi saba dafa o ye kalo kelen jate ye parce que n b'a da lamɛnbaa jɛkulu kan ka fɔ ni bi tɛ komi a ko dɔgɔyala dɔɔnin ani kalanbagaw cɛyala mɔgɔw bɛ se sɛbɛnni la n'o tɛ fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba minnu tun bɛ jateminɛ kɛ dolo nasira fɛ n'i donna a ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ koko bɛɛ kɛla tɛrɛw de ye tiri tiri de ye a b'a ci ka taa don o don a bɛ kelen ci don o don a bɛ kelen ci n'a ye tile bi saba dafa a b'o jɔ a bɛ kura ta i ma deli k'a ɲɔgɔn ye parce que olu tun tɛ sɛbɛnni ɲɛ dɔn mais u bɛ don jate minɛ kogo de fɛ ka taa ni dugu jɛra dɔrɔn i bɛ wuli ka tɛrɛ kelen ci ni dugu jɛra dɔrɔn i bɛ wuli ka tɛrɛ kelen ci waati jate bɛ nin cogo in na bon o la bon ni tile bi saba min bɛ fonɛnɛ cɛmancɛ la bon ko ani sababuya jumɛnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a waati ani waati tɔw tɛ kelen ye a waati denw ani san waati tɔ denw fana ka taabolo tɛ kelen ye waati jumɛn ko don an filɛ waati min kɔnɔ sisan sisan dɔɔni an bɛ se a camancɛ ma parce que an bɛ tile tan ni saba de la sinikɛnɛ bɛ bɛn a camancɛ ma a tɔ bɛ to tile tan ni duuru ye Bon dɔnni nasira fɛ a fɔla nin so ma sanfɛ tile bɛ so tan ni fila de taama tile kɛmɛ saba ani tile bi wɔɔrɔ kɔnɔ so tan ni fila in a kelen o kelen a bɛ tile bi saba kɛ a kɔnɔ walasa i k'o faamu hmm. bon to k'i ja lajɛ i ja ye position min minɛ bi ah. tile bi saba nin kɔfɛ a b'i yɛlɛmɛ tile bi saba nin kɔfɛ a b'i yɛlɛmɛ o kɔrɔ ye ko tile sira de yɛlɛmɛ i faamuya o tɛ kɛ gansan ayi bon dɔnnibaaw ko ko dugumakolo de bɛ munumunu anw kɔni b'a fɔ tile de ye sira yɛlɛmɛ parce que an b'a ye mhm. ni tile tun bɛ bɔ i kunkolo i kɔrɔyanfan fɛ ka jɛngɛ i n'a fɔ kiniyanfan fɛ mhm. a bɛna laban ka jɛngɛ numanyanfan fɛ yanni san bɛ yɛlɛmɛ bon o sira kelen o kelen tile bɛ tile bi saba de kɛ a kan o tile bi saba de bɛnna so kelen ma dolo nasira fɛ o tile bi saba denw i bɛn'a sɔrɔ olu bɛnna dolo dɔ nɔɔrɔ ma u bɛɛ bɛ jɛ tɔgɔ kelen na u bɛɛ bɛ jɛ doloso kelen na o la fonɛnɛ kalo filalan o ye waati jumɛn ye bon komi tubabu kalo jate de b'an fɛ kosɛbɛ o de kɔnɔna na adamadenw bɛ se k'u ka ko faamu o ye k'a daminɛ janvier kalo san dɔ tile 20 san dɔ tile 21 fɔ février kalo san dɔ tile 18 san dɔ tile 19 bon nin ye tile 30 de ye tile 30 min bon a fɔla k'a bɛnna fonɛnɛ kalo filala ma. mɛ dolo nasira fɛ jigiso don badaralu ka so don tomuru k'o so ma ko verseau ka so walasa i k'a faamu an bɛ verseau ka waati de kɔnɔ sisan o tɛ kuma gansan ye dɛ ayi ani sababuya dɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ tomuru ko ko verseau ka waati don o ye waati jumɛn ye bɔn waati bɛɛ n'a ka dolo de don o kɔrɔ ye nin waati in na tile bi saba in kɔnɔ a masaya dilen don dolo dɔ de ma ni o dolo ka nɔɔrɔ de bɛ baara kɛ ni tile bi saba in kɔnɔ o jɔyɔrɔ bɛ ye tile bi saba in kow la k'a jɔyɔrɔ ye tile bi saba in den o den bangena ka bɛn a ma a jɔyɔrɔ bɛ ye a ka ko la jigiso dɔnnibagaw ko ten a bɛ turabu kɔnɔ a bɛ dolo kɔnɔ badaralu ka so don fiɲɛso don o la ko ninnu bɔn ni an bɛ damɛlɛkɛ kuma fɔ u damɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ de la nin waati in a jinɛw bɛ taama fiɲɛ na an filɛ waati min kɔnɔ sisan i faamuya bɔn ya mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la ayi sɔsɔli t'o la fiɲɛ kibaruya bɛ yen bɔn nin waati in dolo a bɛ fɔ a ma ko zuwayilu tomuru ko ko Saturne o ye dolo jumɛn ye an ye baro kɛ o don na dolo min kɛra sababu ye sibiri ka sɔrɔ dugumakolo kan sabu n y'a jira n ko Saturne de ye samedi wolo samedi dolo bɔn o de ye tile bi saba in masaya ye ale ta ye Doloba wolonwula in a kelen o kelen dɔw bɛ tile bi saba masaya ta san kɔnɔ dɔw bɛ tile bi wɔɔrɔ masaya ta san kɔnɔ bɔn zuwayilu bɔn ale ye dolo jumɛn ye ya dɔn waati min bɛ yen sa bɛɛ b'a dɔn nɛnɛ de bɛ yen bɔn n ko n'a ye j'a fɔ nɛnɛ dolo don dolo min bɛ na ni nɛnɛ ye sabu zuwayilu de sababu la n'i y'a ye ji bɛ simi ka simi fo ka kɛ gilasi ye N'i y'a ye frigidaire dilanla zuwayilu nɔrɔ de u y'a ta k'a kɛ ka frigidaire dilan ale de bɛ ji simi fo ka kɛ gilasi ye ni joli bɔnna a bɛ simi fo k'a kɛ kulukutu ye zuwayilu nɔrɔ de b'a kɛ fɛn jima a ka se ka yɛlɛmɛ ka kɛ fɛn gɛlɛma ye k'a simi zuwayilu nɔrɔ de b'a kɛ o kosɔn zuwayilu nɔrɔ mana bonya hali adamaden na a bɛ kɛ mɔgɔ kirinni de ye mɔgɔ min siminen don mɔgɔ min i b'a filɛ sanfɛ fɔ duguma i b'a sɔrɔ i ma caman faamu a la a kirinnen don quoi o la Zuwayilu ko ale bɛ tile bi wɔɔrɔ masaya de kɛ san kɔnɔ funɛnɛ ye kalo saba ye mais o jatew bɛ yen Zuwayilu bɛ tile bi wɔɔrɔ masaya de ta san kɔnɔ tile bi wɔɔrɔ masaya cogo di o waati de dilen don a ma tile bi saba fɔlɔ a b'o masaya ta masa Sulemani ka so kɔnɔ an bɔr'o la sisan sisan n'o ye Capricorne ka waati ye o waati a bɛ taama bɔgɔ la tile bi saba filanan a b'o ta Badaralu ka so kɔnɔ o waati a bɛ taama fiɲɛ na o la Zuwayilu ale bɛ taama bɔgɔ ani fiɲɛ Sibiri dolo don bon ko ni Badaralu ka so dayɛlɛla i n'a fɔ verseau ka waati sela ko Zuwayilu bɛ tɛmɛ ko saba de kɛ tile kɔnɔ tile kɔnɔ tile o tile a bɛ tɛmɛ ko saba kɛ a tɛmɛ ko fɔlɔ a jɛman pasi i b'a fɔ kalo jɛ bɛ cogo min a tɛmɛ ko filanan a bɛ kɛ a ma jɛ a ma fin a tɛmɛ ko sabanan o ye finman kirikiri ye bon nin bɛɛ an bɛna baro kɛ kɔfɛ parce que tɛmɛ ko fɔlɔ ye n'i bangena ka bɛn a ma a bɛ na ni sababu dɔw de ye filanan fana bɛ ten sabanan fana bɛ ten ɔ mais an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ, ko Zuwayilu Dolo o nɔɔrɔ de barika ka bon ni tile 30 in kɔnɔ, mais Dolo sow tilalen don tile 30 tile 30, mais a nana faamu tile 10 o tile 10 Dolo kura bɛ na, Dolo dɔ bɛ tile 30 kɛ a tɛ taa, mais tile 10 o tile 10 dɔ bɛna ale dɛmɛ ka baara kɛ, o de kosɔn bon n'i ye jateminɛ kɛ kabakolo la i bɛ nin faamu hali mɔgɔ t'a f'i ye tile tan o tile tan yɛlɛma bɛ don kaba cogo la, kɔsa in na i m'a ye kaba finna san bɛ tigɛ tigɛ est ce que samiyɛ waati don, o kɛra bɛɛ y'a ye, mais ni samiyɛ dolo nana ka na dolo wɛrɛ dɛmɛ ka baara kɛ, samiyɛ waati tɛ dɛ, mais kabafin bɛɛ b'a ye, san bɛ tɔni tɔni bɛɛ b'a ye, mais ale ka waati tɛ a tɛ se ka kɛ samiyɛ sanji ye, mais ale nana dolo wɛrɛ dɛmɛ ka baara kɛ E ye kuma in faamuya tile tan o tile tan yɛlɛma bɛ don dugumakolo sanfɛla la kɔlɔsilikɛla mɔgɔ kɛla kɔlɔsilikɛla ye i b'i yɛrɛ kalan ni nin ye tile tan o tile tan yɛlɛma bɛ don dugumakolo sanfɛla la o la bon Zuwayilu k'a bɛ tile bi saba masaya ta verseau ka so o tile bi saba masaya kɔnɔ tile tan fɔlɔ k'a minɛ janvier kalo tile mugan ni kelen na ka taa se février janvier kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ma tile bi saba tile mugan ni kɔnɔntɔn o ye tile tan fɔlɔ ye o tile tan fɔlɔ hmm. bɔn zuratu dolo de b'a dɛmɛ ka baara kɛ hmm. Hmm. zuratu dolo o ye dolo jumɛnw ye an y'o baro kɛ o don na ko tubabu moriw k'o de ma ko Vénus ale de ye jumadon dolo ye bɔn Zuwayilu ale bɛ bɛn sibiri dolo ma mɛ ale bɛna tile bi saba kɛ ka Badara Alu ka so kɔnɔ tile tan fɔlɔ juma dolo n'o ye zuratu dolo ye o nɔɔrɔ bɛna fara ale kan i y'a faamuya bɔn o dolo o bɛ na ni nɛɛma de ye anw b'a fɔ o bɛ taama fiɲɛ na fiɲɛ sumalen o de kosɔn kɔsa in na i y'a ye san tɔntɔnna parce que ni zuratu dolo bɛ tɛmɛ a cogo o cogo ji bɛ ye kabakolo la sabu ale bɛ taama fiɲɛ sumalen de la i kuma ye faamuya kɛ k'u bɛ nin cogo de la n'o tɛ minnu ni a se b'u ye fɛnw de b'u bolo u b'a don u ɲɛ na ka dolow tɛmɛtɔ ye olu ka faamu yɔrɔ ka jan ni anw ta ye u bɛ se ka fɛn caman fɔ parce que olu ɲɛ b'a ye mɛ anw ta ye jateminɛ ye kunla jate i ye min kalan ani i ye min faamu i b'a sɔrɔ i mana jateminɛ kɛ cogo o cogo bɔn yɔrɔnin dɔw bɛ yen o bɛ kɛ danfara ye an ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ kuma gansan ye dɛ ninnu bɛ tɛmɛ kabakolo la sanga ani waati bɛn kɛra o kan kabi an t'a kalama ko tiɲɛ sɛbɛ sɛbɛkolaman don fo ka n'a kɛ u b'u ja jira an na tele la nin dolo minnu an b'u kofɔ zuwayilu dolo zuratu dolo mariku dolo u ye nin bɛɛ jira an na tele la U u ja kɔni ne kɔni ɲɛ y'a ye Mali tele la o la nɔgɔ tɛ nin na mɛ a bɛ na ni fɛn min ye sa dɔnnibaw de b'o dɔn

sabula mun na bɔn nabi ɲumanw cɛ ma nabi ɲuman min yɛrɛ kɛla diinɛ ma jigi ye kosɛbɛ aa i tɛ Badara Alu ta bɔ ayi o de la jigiso tigiya dila ale ma ale ka so don bɔn anw ko o so ma ko tubabu moriw k'o so ma ko verseau o ye jɔnw ye mɔgɔ minnu bangena i n'a fɔ k'a daminɛ janvier kalo tile tan ni kɔnɔntɔn tile mugan k'a fɔ tan ni seegin fo ka taa se février kalo a tile 18 tile 19 hakɛ la bon olu a bɛ fɔ olu de ma ko verseaux kosɛbɛ an ko Badara Alu ka dolo mɔgɔw don u mɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ na mɔgɔw mɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ na fiɲɛ fana ye saba ye dugumakolo kan dɔ ta bɛ taama funufunu na o ye fiɲɛ fɔlɔ ye dɔ ta bɛ taama fiɲɛ sumalen na o ye fiɲɛ filanan ye dɔ ta bɛ taama san fiɲɛ na ni fiɲɛ saba de bɛ dugumakolo kan bɔn vɛriso dolo mɔgɔw k'u mɛlɛkɛ bɛ taama san fiɲɛ de la i ye faamuya kɛ o la olu bɛnna dolo min nɔɔrɔ ma bɔn a tigilamɔgɔ a b'a tigilamɔgɔ kɛ mɔgɔ kirilen mɔgɔ similen ali n'a walawalala n'i y'a dɔnbaga ɲininka i b'a sɔrɔ a ka ko ma faamu kosɛbɛ u bɛnna doloso min ma tan munna a fɔla ko jigiso bɔn mɔgɔ minnu ka kan ka kɛ adamaden tɔw ma jigi ye mɔgɔ minnu nana diɲɛ na f'u ka kɛ mɔgɔ tɔw ma jigi ye olu ka so de don ka kɛ mɔgɔ tɔw ma jigi ye cogo di n'i ka dɔnta ye i se ka kɛ diɲɛ ma jigi ye n'i bolo wari ye i se ka kɛ diɲɛ ma jigi ye n'i to fanga ye mɛ i bɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ jigi ye n'i ka dɔnta dɔnta ye o de la mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔla dugumakolo kan k'a tigi ye fɛn bɔ a kunkolo la k'a ye adamadenw nafa dɔnni nasira fɛ bɛɛ k'i mago ɲɛ n'a ye a bɛɛ bɛnna badaralu ka so ma
I n'a fɔ tubabu b'a fɔ ninnu minnu ma ko savan mɔgɔ min ye mɔtɛri bɔ a kunkolo la k'a fɔ n'i ye nɛgɛ sogolon a bɛ kɛ mɔbili ye a bɛ doni ta a bɛ mɔgɔw ta a tigi kɛra an bɛɛ jigi ye an bɛɛ bɛ motow boli an bɛ mɔbiliw boli mɛ min y'a bɔ a kunkolo la an t'a tɔgɔ dɔn ayi bɔn badaralu ka dolo mɔgɔ dɔ don n'o tɛ a tɛ se telefɔni filɛ an bolo an bɛɛ b'an mago ɲɛ n'a ye e kɔni fɛ i ka wari de don a la mɛ i ka wari tɛ se k'o baara kɛ ayi min y'a bɔ a kunkolo la ale kɛra an bɛɛ jigi ye tiɲɛ mɛ an t'a tɔgɔ dɔn ayi anw kɔni b'an mago ɲɛ a la bɔn olu fɛn o fɛn de i b'a dɔn k'a y'o dɔ kɛ a ma siri k'u kalanna dɛ hali numu sɔrɔla an fɛ yan u ma taa kalan kɛ yɔrɔ si u ye fɛn bɔ u kunkolo la u bɛ ji sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ mɔgɔw nafa o numu sɔrɔla an fɛ yan dɔnku mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye sera k'o ɲɔgɔn dɔ kɛ i bɛnna badaralu ka dolo o la vɛrisow bɛ jama cɛra u somɔgɔw bɛ jama cɛra ninnu caman de bɛ yen depi u fitinin i b'a sɔrɔ mɔgɔ bolo bɛ mamafɛn na olu bolo de bɛ mamafɛn na a tɛ arajo mara n'a ma waraka a tɛ mɔnturu mara n'a ma waraka wa hali mɔgɔ tɛ ninnu kalan telefɔni na mɔgɔw fɛ fɛn o fɛn tɔgɔ de ye ko vɛriso hali ɔridinatɛri i bɛ se k'a bolo minɛ ka don a la mɛ a bɛna fɛn bɔ a kɔnɔ i ma min dɔn hali n'i y'a kalan a bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ i ma min dɔn mekanisiya bɛ ten mɔtɛri hali n'i y'a kalan mɔtɛri la a bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ i tɛ min dɔn o ye badaralu ka dolo mɔgɔw ye bɔn u bɛɛ ka taabolo to yen sa mɛ n bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamu bɔn ko olu hakili ani mɔgɔ tɔw ta kelen tɛ dɔnnibaa kunkolo de b'u kun bɔn dɔnnibaa ka yeta ani mɔgɔ tɔw ta kelen tɛ o kosɔn bɔn ninnu caman bɛ jama cɛra n'i y'u baw ɲininka n'i y'u faw ɲininka u ka ko ma faamu n'i y'u furuɲɔgɔnw ɲininka u ka ko ma faamu n'i y'u jɛɲɔgɔnw ɲininka u ka ko ma faamu a kuma dɔlama bɛɛ ye yɛrɛ a waati dɔlama bɛɛ ye mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ a tigi dafalen don a bɛ kɛ jama cɛra i tɛ se k'a fɔ ko fa b'a la dɛ mɛ a ka kɛwale la i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que a dafalen don n t'a dɔn n'i y'a ɲɔgɔnw ye n'i m'a ye mɛ dolo nɔrɔ de b'a k'a tigi la parce que n'i ni mɔgɔ o mɔgɔ ka jate tɛ kelen ye i ka tiɲɛ n'a ka tiɲɛ tɛ se ka kɛ kelen ye olu bɛ kɛ ten de u tulo bɛ n na verseau kelen kelen bɛɛ bɛ nin dɔn a yɛrɛ la k'a fɔ ale ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan a n'u ka hakilila tɛ ɲɔgɔn ye o de kosɔn ninnu cɛma mo kelennamɔgɔw kelennamɔgɔ ala kaliw mɔgɔ minnu bɛ se ka don so kɔnɔ ka da tugu fo ka taa tile ban bana t'a la a tɛ gɛrɛ mɔgɔ la ou bien mɔgɔ min bɛ se ka bɔ adamadenw kɔrɔ ka taa sigi kɔfɛ a kelen foyi t'a la bana t'a la kojugu ma k'a la foyi n tɛ fɛ ka gɛrɛ mɔgɔw la dɔrɔn bɔn u ka ca ninnu na o tiɲɛ u tulo bɛ n na o tiɲɛ hali n'a den b'i bolo waati la a bɛ don so kɔnɔ k'a yɛrɛ da tugu f'i bɛ ɲinɛ a kɔ siga t'a la est-ce que a bɛ yan cɛ i bɛ ɲinɛ a kɔ pewu ka sɔrɔ foyi t'a la n y'a ɲɔgɔn ye bɔn anw b'a fɔ mɔgɔ gansanw tɛ u kunkolo ka fiɲɛ u bɛ fɛn ye mɔgɔ tɔw tɛ fɛn min ye u hakili bɛ se k'a yira u la miiri la a bɛ se ka yira u la sugo na u ɲɛ bɛ se k'a ye hali mɔgɔw bɛ ninnu cɛma min bɛ fɛn ye a ɲɛ na ka sɔrɔ mɔgɔ tɔw ɲɛ t'a la bamanankan na a bɛ fɔ o de ma k'olu de kunkolo ka fiɲɛ u kunkolo ka fiɲɛ u kunkolo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ayi. ko nka diɲɛ dɔnnibaabaw de don mɔgɔ o mɔgɔ kɔni ye tɔgɔ sɔrɔ dɔnni na ka kɛ diɲɛ jigi ye i ye fura bɔ i kunkolo la fura min kɛra mɔgɔw jigi ye i ye nɛgɛ ou bien masinmafɛn bɔ i kunkolo la min kɛra mɔgɔw jigi ye ka jɔ mɔgɔw ka jigiya kɔrɔ bɔn i bɛnna nin dolo in

o la sogoba bɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna badaralu ka dolo ma n'an b'a fɔ ko verseau ka dolo u bɛ se ka baara caman kɛ nka u ka baara yɛrɛ yɛrɛ kɔni o ye dɔnni nasiraw ye i n'a fɔ n filɛ ka fɛn minnu fɔ masinmafɛnw dɔnni mekanisiyɛnya kuran baara tiɲɛ ka radio dilan kosɛbɛ ka téléphone dilan tiɲɛ ka télévision dilan o n'a ɲɔgɔnw ɔnhɔn ani furakɛli siraw kosɛbɛ parce que kuma caman na bana fura fɛn o fɛn b'an bolo a kɛla farafin fura ye o Kosɛbɛ. a kɛla tubabu fura ye parce que ninnu caman de bɛ yen n'u kɛla furakɛlikɛla ye Tiɲɛ. fura bɛ yira u la sugo na o ye tiɲɛ k'a fɔ nin jiri in bɛ nin bana in furakɛ mɔgɔ b'a f'u ye hali tubabu fura la u bɛ furakɛli sira dɔ sɔrɔ n'olu kelen tɛ i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ bolo a kɛla bagan fura ye o a kɛla mɔgɔw ka fura ye o la ko dɔnni o de y'u ka taabolo ɲuman ye o kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ bolonɔ kan i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ jaw dilan a kɛla ka ja dilan papier la o, unhun, a kɛla yiri mɔgɔninw ye o, tiɲɛ, a kɛla bolonɔ fan o fan ye, unhun, hali muso minnu bɛ se ka tɔgɔ duman sɔrɔ kunkolo dilan la, kosɛbɛ, walima tapi dilan la fɛn o fɛn ye k'a fɔ ko karimasina bolonɔ ka ɲi, un, n'olu y'u bolo sigi fɛn o fɛn kan mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ a fɛ, o ye tiɲɛ ye, bɛɛ n'i ka taabolo don, siga t'o la, o la, un, an b'a dɔn u bɛ se ka baara caman kɛ, kosɛbɛ, ɔ nka min ka gɛlɛn u bolo kosɛbɛ, an, o ye jago ye, o ye tiɲɛ ye. parce que ninnu caman bɛ yen n'i m'a dɔn i yɛrɛ la parce que bon adamadenya yɛrɛ la ko bon nata tɛ ninnu na ayi mɔgɔ mɔgɔ kɛla verseau ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw bɛ nata façon dɔ ta diɲɛ kɔnɔ ka nata diɲɛ na bon ninnu tɛ ten o de kosɔn mɔgɔ kiiririlen don mɔgɔ tɔw bɛ girin fɛn min nɔfɛ u ka mago t'o la i b'a fɔ u ɲɛ bɛ fɛn min na mɔgɔ tɔw ɲɛ t'o la i b'a fɔ u ni mɔgɔ tɔw kɔni ka taabolo tɛ kɛ kelen ye an b'a fɔ la tan n'a ɲɔgɔn bɛ min ka so i b'a sɔrɔ kuma dɔw la mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ bɛ gan n'a ye anw b'a fɔ kojugu tɛ dakansira de don bɛɛ n'i dancogo de don bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dafa de verseau fana ka taabolo de y'o ye a bɛɛ tɛ kɛ ten dɛ mais a kuma dɔ la ma i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ minnu cɛ ma mɔgɔ si ma se k'a faamu bon o la fɛn o fɛn kɔni ye dɔnni sira ninnu ye ko o ka ɲi olu la mais an bɛn'a lajɛ parce que n y'a yira k'a fɔ tile tan sigiyɔrɔma saba de bɛ kalo kɔnɔ tile tan si ni si ta tɛ kelen ye bon ko tile tan fɔlɔ zuuratu dolo o de bɛna zuwayilu dolo dɛmɛ ka baara kɛ o ye k'a daminɛ janvier kalo tile mugan ni kelen ka taa se a tile mugan ni kɔnɔntɔn tile bi saba ma bon ni mɔgɔ minnu bangena ka bɛn o ma dun bon ko olu ka taabolo bɛ kɛ dɔnni ye mɛ min kan ka ɲɛsin seko ani dɔnko ma seko ni dɔnko mɔgɔ minnu bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ dɔnkilida la k'a sababu kɛ u ye dɔnsen kura bɔ u ye dɔnkili modɛli bɔ min ɲɔgɔn tun tɛ yen mɔgɔ minnu bɛ se ka tɔgɔ duman sugu bɛɛ sɔrɔ ja dilan la parce que u bolo sela ka fɛn kɛ min ɲɔgɔn tun tɛ yen fɛn fɛn ye ko bɔn ne bɛ nin kɛ a ye na lajɛ ne bɛ se nin na o de ye seko ye bon ninnu bɛ se ka tɔgɔ duman ani bonya sugu bɛɛ sɔrɔ o ye minnu bɛnna tile tan fɔlɔ ma an ma fɔ u tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ u bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ mɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ bɔn n'u ka baara kɛla ni fɛn fɛn ye bɔn u b'o bonya sɔrɔ o kɔfɛ tile tan filanan o ye waati jumɛn ye ka daminɛ janvier kalo tile bi saba la ka taa se février kalo tile seegin ma nin ye tile tan ye min bɛ cɛmancɛ la o tile tan zoyilu dolo de bɛ yen mɛ ko utaridu dolo de bɛn'a dɛmɛ ka baara kɛ zoyilu dolo bɛ yen mɛ ko utaridu dolo de bɛn'a dɛmɛ ka baara kɛ utaridu dolo o ye dolo jumɛn ye tubabu k'o de ma ko mercure o de ye araba dolo ye ale ye dolo jumɛn ye ale de bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ sabu an y'a jira k'a fɔ o don na n'ale ye mɔgɔ jɛ dɔrɔn i bɛ kɛ i n'a fɔ naloma n'a fanga bonyana i bɔgɔ la fana i hakili dayɛlɛ kojugu bɔn i bɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ kekun mɔgɔ min bɛ se ko mayɛlɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan n'a hakili ye a bɛ se ka fɛn bɛɛ tiɲɛ n'a hakili ye o de ye utaridu dolo nɔrɔ sababuya ye o la tile tan filanan denw ko olu ka taabolo bɛna kɛ mun ye bɔn mɔgɔ minnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɔnni na dɔnni fɛn fɛn ɲɛsinna masinmafɛn ma masinmafɛn i y'a faamu kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ telefɔni telewizɔn arajow mɔbili moto mɔgɔ minnu bɛ motɛrimafɛnw baara fɛn fɛn ye masin ye k'a bɛ mako ɲɛ mɔgɔ ye wa n filɛ ka nin furankɛ fɔ den o den bangena ka bɛn nin furankɛ in ma sogo k'a minɛ janvier kalo tile 30 la ka taa se février tile 8 ma bon a ka denmisɛnninya kɔnɔ i b'a sɔrɔ don o don a bɛ ka fɛn dɔ dilan n'a tɛ ka mobilinin dilan a kɔni waati bɛɛ a bɛ ka fɛn dɔ dilan wa ninnu minnu n b'u kofɔ ni a ye arajo mara ka se san kelen ma bɔn i b'a ɲininka a yɛrɛ b'a dilan n'a ye moto mara Ka se san kelen ma a yɛrɛ b'a dilan tuma caman a tɛ taa n'a ye mekanisiyɛn fɛ bon ko masinimafɛn ye ninnu ka taabolo ye wa n'i y'a kalan mekanisiyɛnya la i bɛ dɛsɛ motɛri la a b'a wuli n'i y'a kalan ɔridinatɛri la a bɛna baara kɛ ɔridinatɛri la ka bala i la i m'a ye a b'a kunkolo la de o n'a bɛ na diɲɛ na de u tulo bɛ n na ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ telefɔni ɔridinatɛri mɔgɔ t'u kalan la dɛ wa u b'a ɲɛ dɔn i n'a fɔ mɔgɔ min a taara kalan de kɛ i y'u bila a kunna a denmisɛnnin fitininw bɛ yen o la mɔgɔ minnu b'a miiri ko mɔgɔ bɛɛ danna dancogo kelen na bon mɔgɔw fanga tɛ kelen ye to fanga na mɔgɔw dusu tɛ kelen ye dusu la mɔgɔw hakili fana tɛ kelen ye hakili diya sira fɛ an tɛ kelen ye dɛ ala ye bolofa fara dɔw ka hakili diya kan ni ko hakili diya a dɔw bɛ yen n'i y'u don ekɔli la yɛrɛ u t'a ɲɛ kana miiri ko n'u bɛ ekɔli la k'olu de bɛ bɛɛ dan dɛ o tɛ mɛ i bɛna mɛtiri ɲininka mɛtiri b'a f'i ye a hakili ka di ko kabako mɛ kuma dɔ la dɔw bɛ yen n'u bɔl'i kɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲinɛ o bɛɛ b'u la mɛ fɛn min kɔni ye k'a fɔ ko ka dɔnni baara kɛ n'a sigila kama a bɛ se ka min k'a la mɔgɔ si tɛ se ka kɛ hali n'a ma kalan kɛ hali n'u ma kalan sabula arajosow tɛ yan bi wa kabi arajo libre ma na anw denmisɛnninya tuma ye arajo dilanla dɔw u tun bɛ arajoso dilan u yɛrɛ ye dugu in kɔnɔ mɔgɔ m'u kalan na bon ne tun t'a sidɔn n nana faamu de k'a fɔ jaja ni mɔgɔ fasɔn ninnu don olu de bɛ se ka nɛgɛ ɲagami ɲagami ka fɛn wɛrɛ bɔ a kɔnɔ i ma fɛn min sidɔn o la tile tan filanan n'olu ka baara ɲɛsinna masinimafɛnw ma bon o de ka ɲi olu O tɛmɛlen kɔfɛ tile tan sabanan o ye waati jumɛn ye ka daminɛ feburuye kalo tile kɔnɔntɔn na fo ka taa se feburuye kalo tile tan ni seegin tile tan ni kɔnɔntɔn ma o furankɛ o ye tile tan sabanan ye o tile tan sabanan ko dolo jumɛn de bɛna fara Zuwayilu kan parce que Wutaridu dolo ni tile tan dafala ale bɛ taa sisan Gamariyu bɛ na ka na Zuwayilu dɛmɛ ka baara kɛ Gamariyu ye dolo jumɛn ye ale de ye ntɛnɛn dolo ye n y'o de fɔ o don na o tubabumuru k' ale de ma ko lune ale de ye lundi ye ale de ye ntɛnɛn dolo ye n'i y'a fɔ ta komi bɛɛ ɲɛ bɛ kalo la bon u ka o yɔrɔ faamu fɔ cogoyaw de don tubabumuru ko ale de ma ko lune bon ko Gamariyu o de bɛna tile bi saba kɛ ka nin dɛmɛ ka baara kɛ ale ye ale bɛ na ni mun ye adamaden na mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna Gamariyu nɔɔrɔ ma a belebeleba ye kansɛriw ye olu bɛnna a nɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ma mais nin sen in a bɛ na dolo dɔ de dɛmɛ ka baara kɛ sinon mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna Gamariyu nɔɔrɔ ma bon a ka sigo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye kuma dɔw fɛn min bɛna kɛ sini a bɛ jira olu la sigo na i n'a fɔ a bɛna kɛ cogo min na wa a bɛ kɛ ten kuma dɔw olu dɔw de bɛ sugo ni dugu jɛla u b'u yɛrɛ ɲininka est-ce que ne kun sugona de wa ou bien sɛbɛ don u t'a dɔn a kɛra yɛrɛ yɛrɛ de wa sigo don u tɛ se k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na tellement a bɔla tiɲɛ fɛ a bɛ kɛ olu de la ka caya o la bon verseau a tile tan sabanan k'a daminɛ février kalo tile kɔnɔntɔn ka taa se a tile tan ni seegin ma yɔrɔ ne y'a jira k'a fɔ k'u ka ko tɛ faamu bon ninnu de ka ko tɛ faamu fiyewu mɔgɔ fɛ mais u b'u ka mɔgɔya kɛ, tiɲɛ, maabaw bɛ bɔ u cɛ ma, kosɛbɛ, waritigiw bɛ bɔ u cɛ ma, tiɲɛ, tɔgɔtigiw bɛ bɔ u cɛ ma, kosɛbɛ, mais n'i kɔni ye u kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲininka, an, u bɛna fɔ i ye u ma foyi faamu a la, o ye tiɲɛ ye, dɔw b'a fɔ ko jinɛ ni mɔgɔ, kosɛbɛ, don dɔ, un, i b'a sɔrɔ mɔgɔya dafalen don a tigi la, kosɛbɛ, mais don dɔ, un, i b'a sɔrɔ a ni mɔgɔw tɛ fan kelen fɛ, o ye tiɲɛ ye. n t'a dɔn n'i y'a ɲɔgɔnw ye parce que n ye fɛn o fɛn fɔ verseau la Badalalu ka dolo mɔgɔ la bon tile 10 sabanan in ta de ka jugu parce que olu kɔni den o den bangera ka bɛn a ma u tulo bɛ na k'i ka mɔgɔya kɛ ka taa kɛ baliku ye denmisɛnninya fɔ baliku ye a k'i ɲɛ ma fɛn ye mɔgɔ si ɲɛ tɛ min na ou bien waati la kumakan tɛ na e tulo la n'i kelen tɛ mɔgɔ tɔw t'a mɛn bon a tɛ kɛ fiyewu. a b'u ɲininka u bɛ fɛn ye u ɲɛ na kuma dɔw yɛrɛ tile tan sabanan mɔgɔw a cɛ wa muso n'a kelen bɛ so kɔnɔ bon kuma dɔw i b'a fɔ k'a ni jama de bɛ yen a dɔw bɛ kɛ ten parce que a bɛ kelenna kuma bila dɔw la n'u kelen don u bɛ kuma u yɛrɛ ma i bɛ mɔgɔ minnu ye fatɔw la u kelen bɛ ka kuma so kɔnɔna na ou bien kuma caman u kelen bɛ taa sigi kɔfɛ bon o ka ca ninnu na an y'a ye dɔw bɛ baga u ka mɔgɔw ma ala ka yafa ma ko fa de b'u la ka taa gɛrɛntɛ sugu bɛɛ siri u kan ko furakɛli sira bon an bɛ se k'a fɔ ninnu ɲɔgɔnw ma ni min ta juguyala a bɛ juguya cogo di Parce que n y'a jira k'a fɔ dolo in n'o ye zuwayilu dolo ye a bɛ tɛmɛ ko saba kɛ tile kɔnɔ tɛmɛ ko fɔlɔ o ɲɛ jɛlen don filanan jɛman tɛ finman tɛ sabanan o ye finman de ye bon mɔgɔ min bangena ka bɛn a tɛmɛ ko fɔlɔ ma n'o y'a ɲɛ jɛman waati ye i n'a fɔ kalo jɛ waati ye bon o tɛ sa fiyewu n'a ma fɛn bɔ a hakili la min bɛ adamadenw nafa kosɛbɛ mɔgɔ min fana bangena ka bɛn a finman kirikiri ma tuma caman o ka mɔgɔya kɔnɔ an b'a fɔ a bɛ na kɛ jinɛtɔ o bɛ kɛ jinɛtɔ ala kale yɛrɛ de ye mɔgɔ min ni jinɛw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile i m'a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ tunun fo ka san caman kɛ a bɛ fɔ k'u tun bɛ jinɛw bolo wa bon olu don mɔgɔ minnu bɛnna a finman waati ma olu bɛ kɛ jinɛtɔw de ye i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ jinɛ ye ɲɛ ni ɲɛ Mɔgɔ minnu bɛnna finman tɛ jɛman tɛ olu caman ta bɛ k'u la k'a tigi kirin ka bila mɔgɔ masumalen mɔgɔ min tɛ se mɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ a kelen bɛ kuma a ka kuma ka ca mais a tɛ se mɔgɔ ma a tɛ fili a bɔ yɔrɔ ma a tɛ fili a taa yɔrɔ ma I t'a ye nɔgɔlen yala i n'a fɔ fatɔw bɛ cogo min na mais a ka taabolo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye bon fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu bon a bɛ dɔw kɛ o cogo la i n'a fɔ n'a juguyara dɔw b'a fɔ ko fa sumalen o ye min bɛnna dolo in nɔɔrɔ ma finman tɛ jɛman tɛ mais nin ye furankɛninw de ye a dolo bɛ tɛmɛ i n'a fɔ heure kelen heure kelen ni tilan tile kɔnɔ a bɛ tɛmɛ ko fɔlɔ kɛ o kɔfɛ tuguni tile waati dɔ bɛ na heure kelen heure kelen ni tila a b'o ta o furankɛnin de ko don den minnu mana bange ka bɛn o furankɛ ma n'o tɛ tile tɔ kɔnɔ bon den minnu bangena ka bɛn o ma i b'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ olu ta la olu bɛ kɛ verseaux ye bon u ni mɔgɔw ka ko tɛ kɛ kelen ye mais i b'a sɔrɔ u ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ n filɛ ka minnu fɔ sisan minnu kɔni bɛnna dolo in tɛmɛtɔ a jɛman ma bon olu bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni kunkolola baara ye hali n'a ma kalan kɛ fo a ka fɛn kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko nin cɛ ye dɔnnibaga lakika ye n'a kɛra filɛlikɛla ye bon a bɛ se ka kunko fɔ ka se hakɛ la bon mɔgɔ caman tɛ se o la hali sanfɛ dɔnni hmm. mɔgɔ minnu bɛ météo baara kɛ ah. mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ aviation na ah. sanfɛla dɔnni yɛrɛ yɛrɛ ninnu de a bɛ a gundo bɛ ninnu de bolo ninnu de bɛ se ka baara kɛ ka wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ o la mhm. anw b'a ye mɔgɔ minnu b'a fɔ u yɛlɛla kalo la ah. u yɛlɛla nin na bon a caman kɔni bɛ yen n'i y'u ka bange waatiw lajɛ bon u bɛnna badaralu ka dolo ma o caman de bɛnn'u ma N m'a fɔ a bɛɛ dɛ a caman bɛnn'o ma parce que nin dolo kelen i b'a sɔrɔ san mumɛ bɛɛ waati dɔ bɛ a bɛ tɛmɛ tile o tile waati dɔ bɛ a bɛ tɛmɛ n'i bɛnn'a tɛmɛ waati ma a b'a ka baara k'i la mais waati min ye a yɛrɛ ta ye n'an b'a fɔ o denw a nɔɔrɔ bɛ ye olu la o de ye nin waati ye o la bon kuma caman na ni mɔgɔ kɛra o cogo ye i ka diɲɛ ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye parce que anw b'a fɔ i ka faamu i hakili bɛ fɛn dɔ yira i la tɔw ta ma min yira i la o la a musoman caman bɛ yen aa an karamɔgɔ b'a fɔ ko kunfɛn b'a nɔfɛ dɛ parce que mɔgɔ jugu tɛ baritala tɛ k'a fɔ an ka siɲɛ ta o mɔgɔw tɛ mais i bɛna n'i y'a furukɛ ɲininka a b'a f'i ye depuis ale y'a furu a ma se ka foyi faamu a muso N'i y'a furumuso ɲininka a b'a fɔ depuis ale furula cɛ in ma ale ma foyi faamu a la parce que i b'a lajɛ a bɛ k'i n'a fɔ mɔgɔ min a bi a ci a bɛ k'i n'a fɔ mɔgɔ min a b'i kɛrɛfɛ dɛ mais a tɛ yen parce que an b'a fɔ a ni fɛn wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ jate wɛrɛ la min tɛ e ta ye dɔw b'a dɔn u yɛrɛ la dɔw t'a dɔn u yɛrɛ la mais dakan sira de don nka n kɔni filɛ ka nin min fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛnn'a ma i bɛ taa sɔrɔ a somɔgɔw kɛlen don k'a minɛ cogo dɔ la k'a fɔ a ka ko ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen nka mɔgɔ sɛbɛbaw don mɔgɔ ŋɛɲɛmaw tɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ déranger tile kɔnɔ u tɛ se ka juguya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ nka i mana fɔ i b'u mara cogo o cogo la i bɛna sɔrɔ o mɔgɔ tɛ gɛlɛya sabu

an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ bon ninnu caman fana farigan sira fɛ bon bɛɛ dolo o dolo a bɛ na ni bana dɔ ye bon n tɛ sumaya b'an bɛɛ minɛ kɔnɔdimi b'an bɛɛ minɛ mais bɛɛ i b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ yen n'o nana o kɔni n'o bɛ taa de o b'i nɔfɛ a bɛ se ka kɛ i fitinin ma a b'i la a bɛ se ka kɛ i kɔrɔlen a bɛ bange i la bon ko ninnu ka bana ye mun ye mɔgɔ minnu bɛnna verseau ma bon aa kunkololabana tɛ a min na a man ca kunkololabana i n'a fɔ mun kunkolodimi kunkolodimi jugu yɛrɛ min kuma dɔ hali fura t'a nɔgɔya walima ɲɛnamini waati bɛɛ a tigi bɛ ɲɛnamini bon walima a dɔw bɛ da don dɔw su fɛ fo ka dugu jɛ u tɛ sunɔgɔ a bɛɛ ye kunkolo ye quoi kosɛbɛ don bɛɛ ninnu bɛ da u tulo bɛ na u bɛ da fo ka dugu jɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ a la i n'a fɔ a tubabula mɔgɔ caman bɛ yen bon sunɔgɔfura de y'u taalan ye parce que olu bɛ sunɔgɔfura dɔn n'a kɛr'u la u bɛ taa sunɔgɔfura ta mais a mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ si ka sigi de fo ka dugu jɛ u bɛ da u tɛ sunɔgɔ fo ka dugu jɛ o bɛ k'u la dɔw yɛrɛ bɛ se ka hali dɔgɔkun kɛ u tɛ sunɔgɔ a tɛ foyi k'u la fana O tɛ kɛ bɛɛ la dɛ ayi mais to ka verseauw ɲininka o ye tiɲɛ ye, dɔ bɛna fɔ i ye ale bɛ se ka dɔgɔkun kɛ su kɔnɔ a bɛ min sunɔgɔ a tɛ minutes 30 bɔ n'a dala dɔrɔn fɛn dɔw bɛna a kunun, tiɲɛ, n'a ko a bɛ sunɔgɔ fɛn dɔw bɛna a kunun, o ye tiɲɛ ye, parce que mɔgɔ gansanw tɛ quoi ayi, bon o ye o ye u farilabanaw ye, unhun, ani mɔgɔ bɛ ninnu cɛma i bɛ mɔgɔ dɔw ye sisan, ɔnhɔn, kasa façon dɔ mana a tigi gosi dɔrɔn, siga t'o la, a bɛ ja, o ye tiɲɛ ye, tuma dɔw a bɛ bin, kosɛbɛ, tuma dɔw a b'i minɛ, unhun, k'i kɛlɛ, o ye tiɲɛ ye. a bɛ bɔ a cogo la quoi kasa gɛlɛn dɔ bɛ yen n'a y'a gosi dɔrɔn a bɛ bɔ a cogo la a kunna jinɛw t'o fɛ bon olu farila o fana y'u farilabana dɔ ye ani jinɛbana jinɛbana ye mun ye bana min bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'i dɛsɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ nin banakisɛ in de y'a s'i ma a bɛ lajɛ sanfɛ fo duguma a tɛ dɔn nin bana in don mais i b'a sɔrɔ banabaatɔ kɔni cogo foyi t'a bolo parce que a dɔw bɛ kɛ yɛrɛ hali dumuni ka wuli k'a dun a ka gɛlɛn a tigi ma mais bana tɛ si dɔn ayi bon an b'a fɔ o ma jinɛbanaw o bɛ se k'u sɔrɔ ani kunkololabana o tiɲɛ bon n m'a fɔ u bɛɛ de don dɛ mais kuma fɔ cogo de don o parce que n delila ka baro dɔ kɛ yan, kɛra, n y'a jira k'a fɔ bon dolo dɔw bɛ yen, unhun, a bɛ n'a nɔɔrɔ ye mɔgɔ sɔrɔ, tiɲɛ, a bɛ se k'a adamaden bayɛlɛma, kosɛbɛ, n'a nana a ɲɛ jugu kan, unhun, o tɛ kɛ bɛɛ la dɛ, k'a fɔ verseau bɛɛ ta bɛ kɛ ten o tɛ, unhun, mais mɔgɔ minnu bɛ a la, ɔnhɔn, n'a tigi bangena foyi t'a la, ɔn, a bɛna se yɔrɔ dɔ la a kunkolo bɛna bonya ka bonya fo ka dɛsɛ a kunkolo kɔrɔ, kosɛbɛ, bon A caman nin dolo in n'a ɲɛ jugu sinna mɔgɔ min ma o de bɛ na ni o ye i n'a fɔ n ye finman kuma min fɔ n'o sinna mɔgɔ min ma i bangena ka bɛn ni o ye bon a b'i ka ko bɛɛ bayɛlɛma mais o ye waati kunkurunin de ye tile kɔnɔ i faamuya tile ye heure mugan ani naani de ye mais an bɛ waati min kofɔ la tan o tɛ tɛmɛ heure kelen ni tila kan ayi ni mɔgɔ min bɛnna o ma i b'a ye a bɛ ko dɔ k'a tigi la kosɛbɛ a tigi bɛ bɔ a cogo la pewu a ni mɔgɔ tɔw tɛ kɛ kelen ye a bɛ ye i farisogo la ou bien a bɛ ye a tigi ka kɛwale la k'a fɔ danfara bɛ nin ni adamaden tɔw cɛ kosɛbɛ

Bɔn ni kelen o kelen dolo so kelen o kelen ni a y'i diya i bɛ kalo kelen kɛ don o don i bɛ baro k'a kan a tɛ ban mɛ an bɛ kumabaw de fɔ mɔgɔw ka se ka faamu sɔrɔ a la quoi n'o tɛ bɔn verseau mɔgɔ o mɔgɔ kɛla verseau ye fɛn dɔ fana b'u ka jate la f'u k'o dɔn gɛrɛsɛgɛ nasiraw fɛ olu ka ko bɛ cogo di bɔn sogoba mɔgɔ minnu yɔrɔnin kelen a tigi bɛ se ka bali ka fɛn bɛɛ sɔrɔ suko ni dugujɛ cɛ o cogo kelen fana na Ni ninnu ka ko ko a a bɛna tiɲɛ quoi ou bien u bolofɛn ko a bɛna tiɲɛ a bɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen suko ni dugujɛ cɛ fo k'a cɛ juguya i n'a fɔ u ka mɔgɔya bɛ cogo di don dɔ i bɛna sɔrɔ nafolotigi don fɛn bɛɛ b'a bolo mɛ don bɛna i bɛna sɔrɔ ni mɔgɔ ma ɲɛ a ma se si t'a ye o b'u caman sɔrɔ o ye dakansiraw de ye parce que u ka dolo so kɔnɔ bɔn dolo min nɔɔrɔ barika ka bon yɛlɛ k'i ma u bɛnna san fiɲɛ ma ee kaba pɛrɛn o sababu bɔla dolo min nɔɔrɔ la o nɔɔrɔ barika ka bon olu ka so kɔnɔ olu ka ko bɛ i n'a fɔ fɛn min bɛ a bɛ bali ka pɛrɛn a yɛrɛ ma hali n'i bɛ verseau dɔn mɔgɔ masumalen don mɔgɔ don min ka kuma man ca mɛ n'a ko a bɛ dimi ɲɛna o don i bɛ siran a ɲɛ a bɛ komi kaba bɛna pɛrɛn kuwa ni kaba finna i b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ masumana yanni san fiɲɛ ka wuli mɛ ni san fiɲɛ wulila a bɛ yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na bɔn verseau mɔgɔ bɛ ten Yann'a ka dimi a ɲɔgɔn mɔgɔ sɛbɛ tɛ yen yann'a ka dimi a bɛ mɔgɔ faamu ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan mɛ n'a dimina bɔn a ɲɔgɔn mɔgɔ kuntan tɛ yen n'a dimina a tɛ maa si faamu bilen u tulo bɛ n na o dɔnbaw bɛ yen yan faamuya a bɛ o de la an b'a fɔ k'u mɛlɛkɛ bɛ taama fiɲɛ na o ye san fiɲɛ ye fɛn min bɛ se ka bali ka sin ka fɛn bɛɛ ɲagami u ka gɛrɛsɛgɛ sira fana bɛ ten kosɛbɛ munna min fɔ karamɔgɔw bɛ ninnu dama minɛ namara ni ko karamɔgɔw namaratɔw de ko don u bɛ ninnu ɲɔgɔn dama minɛ namara k'a fɔ i balimakɛ de ye dabali kɛ k'i ka nafolo tiɲɛ i baara ɲɔgɔn de ye dabali kɛ k'i ka nafolo tiɲɛ ka n'a sɔrɔ an ka faamu kɔnɔ verseau waati bɛɛ nin b'a sɔrɔ wa n'o tiɲɛna a bɛna dɔwɛrɛ sɔrɔ min fanga ka bon ni fɔlɔ ye n'o fana tiɲɛna a kɛla nafolo ye a kɛla jɔyɔrɔ ye a kɛla fɛn o fɛn ye bɔn olu ka ko tɛ to bolo kelen kan i n'a fɔ mɔgɔ tɔw ta bɛ cogo min na yɔrɔ n'i ko san fiɲɛ i b'o faamuya waati dɔw kaba bɛ mada waati dɔ a bɛ bali ka wuli san fiɲɛ bɛ ten bɔn ale ka ko bɛ ten waati dɔ i b'a sɔrɔ ko bɛɛ dafalen don waati dɔ i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ye mɔgɔ masumalen mɛ n'a murutila don o don a dɔnbaga bɛɛ b'a fɔ ko fa b'a la o bɛ kɛ Siga t'o la kosɛbɛ o jugu tɛ dɛ mɛ n'a murutila don min don i b'a fɔ k'a t'a yɛrɛ ma cɛ dɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko a bɛ fɛn jugu ta cɛ dɔw b'a fɔ ten k'a tigi furakisɛ ta parce que u b'a ye ni kɛwale ye olu ma miiri k'a bɛ se ka min kɛ o cɛn o tɛ

O la an bɛ taa ni baro ye ɲɛfɛ hali bi verseauw ka kibaruyaw don an b'a fɔ teliman teliman na bɛɛ ka faamu dɔɔnin sɔrɔ yanni waati bɛna dafa voilà parce que waati yɛrɛ sela ka ban Kɔmi waati sela dolo yɛrɛ nasira fɛ an bɛ dɔɔnin fɔ u ka jiriw ni fɛnw kan ka kunnafoni cɛ bɔn mɔgɔ o mɔgɔ kɛla verseau ye bɔn an ka faamu na ko araba ani sibiri olu de ye olu ka don duman ye o tɛmɛlen kɔfɛ warijɛ ni nɛgɛfin o de ye u ka nɛgɛ ye bon o tɛmɛnlen kɔfɛ ko ɲɛ min ka ɲi olu ma i n'a fɔ bolimafɛn fini ɲɛ bulalama fɛn o fɛn kɛra bulalama ye o y'olu ka taabolo ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔw ka nasira fɛ bon bagan jumɛn bɛ yen ni o jɔyɔrɔ b' olu ka ko la n'an b'a fɔ u ka ko bɛ tali kɛ o bagan na o ye banikɔnɔ ye i n'a fɔ karamɔgɔ kunda olu ka ko caman bɛ yen n'a bɛ ɲɛnabɔ bɔn a tɛ taa banikɔnɔ ka jate kɔfɛ hali ni banikɔnɔ yɔrɔ dɔw de bɛ ɲini ka don a la bɔn o n'a ɲɔgɔnnaw don bɔn o tɛmɛnen kɔfɛ bɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛnna verseau ma ten i y'a dɔn verseau an y'a fɔ tile bi saba de don san kɔnɔ bɔn tile duuru o tile duuru yɛlɛma bɛ don u ka yiriko la n'o tɛ ngɔlɔbɛ ntomi bolokuruni ntabakunba ani kungo sirani bɔn o ye ninnu ka yiriw ye yiri wɔɔrɔ don ngɔlɔbɛ ntomi bolokuruni ntabakunba ani kungo sirani bɔn u ka sarakati ɲumanw fini ani nɛgɛ warijɛ sanu a ka kɛ nɛgɛ min ye nafolomafɛn don ani fini bɔn o ye karamɔgɔw de bɛ se k' olu danfaraw di mɔgɔw ma mɛ anw b'a kunba kunbabaw fɔ qu ko bɛɛ n'i ka taabolo don kɔmi waati sela ka ban bɔn dakuruɲɛ fila min tun bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ verseauw ka jate la bɔn o kɛra nin ye don nataw kɔnɔ peut-être an bɛna taa ni nin baro ye ɲɛfɛ parce que hali bi a tɔ bɛ yen n'o tɛ verseauw ni mɔgɔ façon jumɛnw kan ka jɛ ka baara kɛ ka jɛ ka furu kɛ an bɛna da se nin bɛɛ kɔnɔ la komi waati sera an bɛna bi su in na ta jɔ yan an lamɛnbaaw ka diɲɛ ye ka foli bila ka taa lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Kucala a n'a nɔkandugu ko waati de bɛ dakan sira jira waati de bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya ko nataw la n'o tɛ an bɛ fɛn caman jateminɛ o si tɛ ayi o la dakuruɲɛ laban min bɛ yen i bɛ se k'o di jama ma hali bi o ye foli ye ka taa an lamɛnbaaw yɔrɔ Kucala cɛ a n'a muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ o mɔgɔ tulo bɛ anw ka nin jɛmukan in na ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye su in na
ayiwa a kɛra ten an bɛna bi su in na ta jɔ yan don nataw kɔnɔ an bɛ taa n'a ye wa an bɛna taa sisan waati min mana se an bɛ baro kɛ o waati kan Comme an bɛ verseau ka waati de kɔnɔ, unhun, an bɛ den minnu mana bange sisan olu ka kumaw de don, kosɛbɛ, ko maabaw don dɛ, unhun, mais dolo ɲɛjugu mana ɲɛsin min ma a bɛ na ni gɛlɛya min ye f'o ka faamu, tiɲɛ, n'a faamuna fana gɛlɛya tɛ, ayi, o de la an b'a fɔ n'o tɛ an m'a fɔ u bɛɛ ka ko bɛ kɛ ten dɛ, ayi, n'o tɛ ɲɛmɔgɔ masakɛ caman, unhun, an bɛna da don o bɛɛ kɔnɔ, kosɛbɛ, Alifa Umaru Konare, unhun, verseau don, kosɛbɛ IBK verseau don ninnu bɛɛ bangena Badara Alu ka so kɔnɔ farajɛ jamana o caman bɛ ɲɛmɔgɔbaw de bɛ ninnu cɛma parce que u hakili ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ayi ala ye bolofa kɛ u ka hakili ja kan o la an bɛ foli bila ka taa Kucala n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ filɛ ka ninnu ka jate fɔ u ka taa u ka bange waati lajɛ voilà IBK bangena janvier banyɔrɔ vingt-neuf janvier hakɛw la bon Alifa o ye deux février nin fila bɛɛ ye verseau ye Alifa Umaru Konare i faamuya masakɛ caman de bɛnna ma voilà n'i bɛ kuma fɔ i b'a fɔ ka d'a kan o la bi su in na ta an b'o jɔ yan don nataw kɔnɔ an bɛna taa n'an ka baro ye ɲɛ